Ne teri ninnu salamu alayikum bi ta o ye fakoyi dilan ye k'an ka fakoyi dilan ka timiya ka diya ee an ka jɛ an k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ walasa k'o dilan an mago bɛ se poivron den kelen ma tomatiden fila sagasogo n'o t'i bolo min y'i bolo i b'o k'a la Fakoyi an tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ jaba den kelen tigɛ tigɛlen jɛgɛjalan o kɛli y'a la jagoya ye filɛrini kanɛli n'o ye yirifarani ye laurier bulu kɛlɛkɛlɛ n'o mugu b'i bolo walima n'a yɛrɛ y'i bolo a bɛɛ ye kelen ani tigani an mago bɛ se tamaroni fana ma fakoyi nafɛnw an b'olu fana ta k'o fara an ka nin nafɛn tɔw bɛɛ kan an ka situlu an b'o ta sisan nɔ k'o yeele nin cogoya in na a yeelelen kɔfɛ ka ɲɛ an b'ale ta k'ale kɛ an ka barama kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ ka n'an ka sogo k'o la ka n'a yiran ka ɲɛ situlu in a b'an ka sogo yiran fo k'a ɲɛ o ta ye jɛgɛjalan an b'o k'a la kɔkɔ an b'o dɔɔni furufuru a la Tomati ani poivron tigɛ tigɛlen an b'olu suuru a la an ka jaba tigɛ tigɛlen an b'o fana k'a la layi an b'o fana dɔ k'a la ka n'u lamaga ka ɲɛ filɛrini an b'o k'a la an bɛ sɔrɔ ka an ka daga datugu ka ɲɛ wagati kɔnɔna la an ka kɛlɛkɛlɛ kanɛli n'o ye yirifarani ye ani tigani an b'olu susu k'u ɲɛ an bɛ sɔrɔ k'o ta k'o yɛlɛma an ka daga la an b'a n'a lamaga ka ɲɛ o kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka na an ka daga ji don ji ye litiri fila ni tila n y'o de k'a la mɛ kɔfɛ n tilala ka dɔw fara kan a bɛ sɔn ka taa ji kile saba ɲɔgɔnna la n bɛ n ka fakoyi ta k'a tɛntɛn ka ɲɛ lilɔn tɛmɛ yɛrɛ o y'a ɲuman ye n ka situlu yelennen n b'o ta sisan nɔ k'o kɛ n ka fakoyi la ka n'a lamaga ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ situlu in yɛrɛ de b'a diya o ta ye a lamagala ka ɲɛ yɛrɛ de

o wagati kɔnɔ la sisan nɔ an bɛna an ka nafɛnw tɔw k'a la n'o ye laurier ye sunbala an y'o daji k'o sɛnsɛn k'o k'a la mafejɛ o misɛnmani an y'o de k'a la kumaba bɛ yen nka misɛnmani o de bɛ kɛ fakoyi la o de fakoyi tɔ timiya ka taa fɛ an ka tamaroni an b'o fana ka ta k'o nɔni k'o k'a la i n'a fɔ ko ani mɔni tɔ tora miniti mugan ɲɔgɔnna ye an bɛ sɔrɔ k'o k'a la an b'an ka daga datugu ka ɲɛ dɛ fo ka taa mɔ ka kɛra tantɔ o ta ye an ka fakoyi mɔna ka ɲɛ yɛrɛ de tɔ tora mun ye sisan nɔ a dunni ko tɛ ni fakoyi diyal'i ye i b'a partagé i b'i abonné walasa ka fɛn caman caman wɛrɛ ye aw k'an bɛn o la inchallah